ọ bụrụ tata bụ izi ị na-afụ anyị anyị na-asị gị nnọọ n'ebe a bụ bịa mụta Igbo ebe anyị na-amụ ka esi asụ asụsụ Igbo ka esi ede asụsụ Igbo na ka esi agụ agụmagụ ọdịnanị Igbo n'ụbọsị tata anyị kwesịrị ka anyị kọwaa onye bụ onye Igbo tupu anyị agakwa n'ihe ndị ọzọ anyị nwere ịkụzi mana o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ anyị ịma na anyị kwuru na abịa na nkụzi ọbụla anyị nyechara ohere ajụjụ ọbụla ị nwere ike ịjụ anyị na nkụzi ahụ ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara igbo na ị ga-ajụnwu anyị site na izitere anyị ozi ya bụ nwanne anyị a wee zitere anyị ozi nke mere na enyere m ya akara ekwentị ọ kpọọ m ka o wee kọwara m ihe ọ na-ekwu ọfụma kedu ihe ajụjụ ya bụ ọ na-ajụ kedu ihe kpatara na nwaada bụ onye a mụnyere n'ime ụka emere mmiri chukwu ọ bụrụ na o nwere omenala emezuo n'isi ya ma ọ bụ na o nwere ka esi emegbu onye emegbu ọ nwụọ nwaada dị otu ahụ abịa nyebe ndị ezinụlọ ma ọ bụ ebe ahụ a nọ wee megbu ya emegbu ma ọ bụ ebe emezuo ihe dị otu ahụ emezu enyere ha nsogbu n'imirikite oge ọ chọpụtara na ihe dị otu a na a na-adị emezi ya n'ụzọ ọdịnala mana ebe onye ahụ na-eje ụka kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ oge m nụrụ ajụjụ ya ajụjụ ya wee bụrụ ihe gbara ọkpụrụkpụrụ ya ụzọ m wee na-achọ ụzọ m ga-esi wee gbuwaa nya bụ akụ oyibo Nsugbe ka o wee kwe anyị ọtịta n'ịkọwa nya bụ ajụjụ achọrọ m ka m nye ya n'ụdị ihe ọmụma atụ ka o wee kwe anyị nghọta dịka o si wee ghọta na ndị gboo bụ mmụọ ka ha gọlụ n'ebe ahụ bụ mgbọrọgwụ anyị ana m ekwu ihe a anaghị m ekwu ya ka onye ụka anaghị m ekwu ya ka onye omenanị anaghị m ekwu ya ka onye alakụba ana m ekwu ya ka onye na-akọwa nkọwa maka omenanị na ọdịnanị Igbo ebe ọ bụ na ndị gboo bụ ọgọ mmụọ ka ha gọlụ maka ndị na-asị na Igbo na-efe alụsị Igbo na-agọ mmụọ oge m tolitere wee jụọ kedu ihe na-eme asị na ndị a bụ ndị ọgọ mmụọ gịnị bụ mmụọ oge m- oge m pere mpe anyị na-agụ katikizim abụ m onye ụka katọlik ajụọ gị gịnị bụ onye bụ chukwu asị na chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ya dịrị n'onwe ya o nweghị isi mbido nke ọ na-enwe isi njedebe bụrụzie onye okike Osebụrụwa nke ihe niile ebe ọ bụ na chukwu bụ mmụọ na igbo na-agọ mmụọ m na-ajụ na ọ dị ka ndị nna nna anyị fa na ha esitara ezi ajụjụ ka m jụrụ e wee jụọ gịnị bụ mmụọ mgbe ahụ anyị aza na mmụọ bụ ihe dị adị dị ndụ adịrọ afụ anya maọbụ nụ onu ya maọbụ metụ ya aka ndị Igbo na-agọ mmụọ na mmụọ na nkọwa nyere maka ihe maka mmụọ i nenee mara na ndị Igbo na-agọ mmụọ na ha na-esote ụzọ gịnị bụ ịgọ oge ọbụla ị nụrụ ịgọ ịgọ dịka ịgọ ọfọ ịgọ ọjị ịgọ mmụọ dịka ịgọ ọfọ ka m were nke ahụ wee mee ọmụmatụ a bịa ebe a na-agọ ọfọ ihe ị ga na-anụ bụ na ihe dị otu a ga-esi otu a wee mee ndị nọ ebe ahụ ekwuo ise ị fụ na ịgọ anwa dịka ikpe ekpere dịka ikwuwapụ okwu ya na ihe igbo na-eme bụ na ha na-agọ mmụọ ụzọ a bụkwa ụzọ e si ekpekwa ekpere ya bụ maka onye na-aghọtaghị ihe ọ pụtara bụ ịgọ ịgọ bụ dịka ikpe ekpere ikwubi okwu ụdị ihe ahụ ya bụ ebe ọ bụ na ọgọ mmụọ anụnwa bụ ebe ndị nna nna anyị ha si wee bido ọ dị mkpa maka ọ nya bụ mgbọrọgwụ anyị nke ahụ nyere ofia a bịa n'aka nke ọzọ i nee anya n'ụka a sị na ụka bịara abịa na ndị be anyị na-agọbu mmụọ tupu ụka abịa ihe naabọ a wee dịka osisi naabọ osisi ụkwa nke anyị ma ụkwa igbo be anyị nke anyị na-apị mkpụrụ ya lie nya elie maọbụ ghee nya taa nya ata osisi ụkwa wee puo na ezinụlọ ofu onye a bịa jekwa na ezinụlọ onye nke ọzọ osisi ụkwa oyibo ọ bụ nke a na-akpọ ụkwa oyibo ọ na-adịkwa ka ụkwa mana ọ na mkpụrụ ya na-amawa okpotokpo maka ndị ma ihe ọ bụ osisi ụkwa oyibo ọmụmatụ ka m na-enye wee puo na ezinụlọ onye nke ọzọ a nọkata ezinụlọ ndị a wee sị ndị a mba na ụkwa oyibo ha tọgburu na nke a ọ naghị emetọ mmadụ aka na ị pịchaa nya na aka agaghị ejigbu oji na ị bịa were mma gbuwaa nya ị taa ya ọ naghị afịa ahụ isi gị bịa ka ị fụ ndị be ndị a nwere ụkwa igbo nta wee bịa sorozie ndị ahụ nwere ụkwa oyibo wee na-atazi ụkwa oyibo ha ajụjụ onye a jụrụ na wee bụrụ na ọ bụrụ na ụkwa anụnwa wee nọrọzie ụkwa nke a ha hapụrụ wee nọrọ n'elu wee lewe lewe wee daa n'ala wee metọọ ala kedu ihe kpatalụ o jighị eje ada n'ukwu ụkwa oyibo ma ọ na-ada n'ukwu ụkwa igbo ihe o ji ada n'ukwu ụkwa igbo bụ maka gịnị maka na ukwu ya ka ọ bụ onye ahapụ ukwu ya ukwu ụkwa igbo je daba n'ukwu ụkwa oyibo ọ daa n'ukwu ebe ahụ ebe ọ ya emetọ bụ na ezinụlọ ebe ahụ ukwu osisi ahụ ka ọ ya emetọ achọba ịza ihe a metọrọ nụ e were azịza ejebe na mbara ebe ndị anwa ụkwa aha dara metọọ ebe ahụ ebe ahụ ka a ya-anọ wee je kpochaba ya wee zachaba ya o sibe isi ndị ọ ga na-esi bụ ezinụlọ ebe anwa ukwu osisi ahụ kwụrụ ebe ahụ ka ọ ya na-esi ọ ma na-esi ebe ndị nwere ụkwa igbo nọ ya bụ otu a ka m si wee chọọ iji wee zaa ajụjụ ahụ achọrọ m ka ọ bụrụ ihe anyị ga-etinyekwa nghọta nke anyị welu ghọta ajụjụ m zalụ ka ụnụ ghara ịjụ ịma ama niile ana m eje ụka ajụjụ m zarụ azaghị m ya ka onye ụka azaghị m ya ka onye na-agọ mmụọ azaghị m ya ka onye na-enye nkụzi gbasara ihe ọdịnala ọ bụrụ na ọ gbagwojuo gị anya i zitere anyị ihe i zitere anyị ajụjụ gị ọ bụrụ na ị chọọ ịtụnye ihe na ya dewapụta ajụjụ gị n'okpuru ihe onyonyo anụnwa na anyị ga-afụ ya anyị fụ ya n'ihe onyonyo ọ na-abịa na nkụzi ọzọ anyị ga-enye anyị ga-ebu ụzọ zaa ajụjụ gị tupu anyị eme ihe ndị nke ọzọ n'aka nke ọzọ o nwere obere ihe m chọrọ ịkọwa maka na imirikite oge ndị mmadụ na-eme ya bụ ife ọ bịa na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ mgbe ụfọdụ ọ fịa ahụ nghọta ụfọdụ na-abụ a bịa a na-ajụ a na-asị na anyị na-eme omenanị ihe m na-achọ ịkọwa na nke a bụ na omenanị omenanị bụ ihe onye ọbụla na-eme ndị Awụsa na-eme omenanị ndị ọcha ndị oyibo ha na-eme omenanị ndị Yoruba na-eme omenanị ndị Igbo na-eme omenanị omenanị bụ ka ndị si eme e ji wee sị na anụ niile nwere ka ha si ebe na nri niile na-aba n'ogbe ọ wụ ya omenala ka ndị si eme ka ndị si ekpere chukwu ka ndị si eyi akwa ka ndị si eri nri nri ndị mmadụ na-eri ị bịa n'ala igbo ị fụ ofe onugbu fụ ofe ọha ị bịa na eh, na na awụsa ị fụ tuwo ị fụ eh, masa na ndị otu ya ihe a bụ omenala fa ọ nni fa ya bụ ka ụnụ ghara ị na-afụtazi omenala ka okpukperechi okpukperechi dị iche omenala dị iche ikwu okwu omenala i kwue ka ndị si eme ikwu okwu okpukperechi maka na ụfọdụ na-agwa mere omenala anyị ha na a na-esinye ma ụka ọgọ o nwe ebe ọ gbara ụka na omenala ụka dị n'okpuru omenala o nwe ebe ọ gbara okpukperechi na omenala okpukperechi dị n'okpuru omenala omenala dị n'elu okpukperechi bụ otu ngalaba n'ime omenala ya ka anyị na-aghọta ya ọfụma ị chọba ikwu na a na-eme ọgọ mmụọ ikwuwadoro onye ọgọ mmụọ chọba ikwu na a na-eje ụka i kwuo onye ụka a ghọta ekwuzina na a na-eme omenala ọ bụghị omenala ọzọ dị ka ibe ya bụ na na oge dị ugbu a na agbụrụ na agbụrụ ọfụ anyị anụwa ọtụtụ ihe na-eme ụka ndị ọcha wetara anyị ndị nna nna anyị fa balịa n'ụka ya atọọ fa ụtọ ha na-aga ya o luzie tata ndị amụma ụgha wee bịa na-emezi ihe yiri ụka mana ọ bụghị ụka otu a ka ọ dịkwa na ọgọ mmụọ ndị nna nna anyị fa mere mee ya kwụwa aka ha ọtọ mee ya ha emetọghị anị kpata a nụchara na o nwe ndị ga-abụ ha nwụọ mgbe ahụ ọ ya gacha mkpụrụ ụbọchị anọ ahụ ha esibeghị isi ọ bụrụ ma onye kwụwara aka ya ọtọ ka ndị agbara ọfụ bịaziri wee na-eme ihe yiri ọgọ mmụọ mana ọ bụghị ọgọ mmụọ ọ bụrụ ihe ndị nna nna anyị ha mere ha na-eme ihe yiri ya mana ọ bụghị ya ndị a na-eme ihe yiri ụka ma ọ bụghị ya a na-ekpe ụtọkọsị ndị mmadụ anya onye ọbụla nọzie n'ọnọdụ gbagharịa m wee na-agwa gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị na ihe ị ga-agba mbọ na-eme ka ị wee ghara isonye n'ihe mgbagwoju anya anụnwa na-eme kịta bụ na ị ga-agba mbọ mara onye bụ chukwu gị kwụba aka gị ọtọ o nwere obi mmadụ dị n'ime gị ga-abụ ị na-eme ihe ọma ọ na-agwa gị na ihe ị na-eme bụ ihe ọma ị na-eme ihe ọjọọ ọ na-agwa gị na ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ gbaa mbọ na-aṅa nke ahụ ntị ọzọ dị ka ibe ya gbaa mbọ na-ajụ ajụjụ na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ gị bụ onye na-eje ụka o nwee ka ihe si libido gị nke ị ma na ihe a bụ ihe ị ga-emenwu na ihe a bụ ihe mmụọ ị jụọ onye isi ụka kedu ka ị ga-esi wee menwu ihe a gị bụ onye na-agọ mmụọ ọ bụrụ na o nwee ka ihe si wee libido gị ị jụọ ajụjụ ejena ka ije daka wee na ndị mmadụ na-eme maka na ihe a na-eme kịta iri ihe iche n'ọnya karịrị akarị ya bụ na nkụzi na-abịanụ anyị ga-akọwazi onye bụ onye Igbo anyị kọwacha anyị akọwa na asụsụ Igbo ezuru oke anyị kọwacha nke a anyị ewaba anyị ewebatazie na mkpụrụ edemede abịdịị igbo nke anyị kọwaburu n'onu ndị iti mana n'oge dị ugbu a anyị ga-ejizi asụsụ igbo wee sụọ nya n'ebe ọ ga-atọ anyị ụtọ ka anyị wee ghọtawa nya anyị ga-akọwa ihe dị iche iche n'asụsụ igbo ya bụ gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị ana m ayọ gị biko ka ị na-esonye anyị n'ife a na-eme gbaa mbọ wepụta oge na-esonye anyị na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe na nkụzi nke anyị na-enyegasị ọ bụrụ na anyị kụzie nkụzi ọbụla i wee nwee ajụjụ ị ga-ajụ bịa n'okpuru ihe onyonyo anụwa dere anyị ozi anyị ga-afụ ya anyị fụ ya na nkụzi ọzọ na-abịanụ anyị aza ajụjụ gị ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ike ịtụnyenwuru anyị na ajụjụ anyị zaburu aza edochaghị gị anya ma ọ bụ nke ị ka anyị wee malụ dee wepụtara anyị na a da amụcha ihe niile amụcha anyị ahọta anyị họta ya nwa anyị abịa kụzikwalụ igwe ndị mmadụ anyị wee na-esonye ya bụ ka emesịanụ daalụ na ihe nna